takulandirani ndipo ndi nthawi ya zanyengo tiyambe ndi kuona ina mwa mvula yomwe yayezedwa lero 8 koloko m'mawa yochokera madera osiyanasiyana monga ku kapenda ku lwakwa ku chitipa ku malosa ku zomba Ku Machinga komanso ku Nkhamanga m'boma la Chitipa komwe mvula inagwa mlingo wa mamilimita 20 mongotchulapo madera ochepa. Ndiye mvula imeneyi ikuyembekezeka kupitirira kugwa m'madera ambiri ndipo mawa lino ikuyembekezeka kugwa yamphamvu makamaka m'madera a m'chigawo chapakati monga ku Lilongwe ndi ku Mchinji. Koma tiyeni tikhale anthu atcheru komanso osamala kamba konena kuti pali ziopsezo ziwiri. Chiopsezo choyamba ndi cha kusefukira kwa madzi pomwe chachiwiri ndi cha mphepo yamkuntho. Mkumano wa mphepo ITCZ mothandizana ndi mphepo za chinyontho zochokera ku Congo upitirirabe kugwetsa mvula madera ambiri a mdziko muno. Kalondolondo wa namondwe Freddy yemwe tikumuona akuzungulira apayu kumvuma kwa dziko la Madagascar akupitirirabe. Pakali panopa Freddy sakukhudza nyengo ya kwathu kuno koma pakakhala kusintha kwina kulikonse a Malawi mudzadziwitsidwa. Usiku uno mvula yamphamvu igwa madera ena mchigwa cha mtsinje wa Shire komanso madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi ndipo igwa ya mlingo omvelera m'madera okwera mzigawo za kumwera ndi kumpoto komanso madera ena mchigawo cha pakati. Mawa kudzacha kwa mvula ndithu m'madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi monga ku Nkhata-Bay, ku Nkhotakota komanso ku Salima. Mvula imeneyi idzagwanso madera ochuluka mchigawo cha kumwera komanso madera okwera mchigawo cha kumpoto koma idzagwa madera ochepa mchigawo cha kumwera. ndipo kudzazizira pang'ono ku Mzuzu ndi madigiri 17 koma tiyembekezere nyengo yofunda m'madera ambiri monga ku Mangochi, ku Blantyre, ku Neno, ku Mwanza komanso ku Kasungu. Mawa masana tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mphepo m'madera ambiri a m'chigawo cha kumwera ndipo mvula idzakhala ikugwa ku Chikwawa, ku Neno, ku Phalombe komanso ku Zomba. Mvula imeneyi idzagwanso madera ena m'chigawo chapakati monga ku Lilongwe, ku Kasungu komanso ku Mchinji. Mitambo yochuluka idzaoneka mawa masana ku Mzuzu ndi madera ochuluka m'chigawo cha kumpoto ndipo mvula idzagwa madera ochepa m'chigawo chimenechi. Mawa masana tiyembekezere nyengo yofunda pang'ono ku Lilongwe komanso ku Blantyre koma kudzatentha kwa Ngabu ndi madigiri 35, 30 ku Nkhotakota pomwe 31 ku Mangochi komanso ku Karonga. M'mawa wa mkuja uno tiyembekezere nyengo ya mitambo m'madera a m'zigawo za pakati ndi kumwera koma mvula idzakhala ikugwa m'madera a m'mphepete mwa nyanja ya Malawi. Masana ake, mvula imeneyi idzakhala ikufalikira m'madera ambiri. kuphatikizapo m'madera a m'zigawo zapakati ndi kumwera. Madzulo ano munali ndi ine Archie Vanthowa. Khalani ozindikira, dziwani zanyengo.